E mi ndi fait bessiri. No sciu ita annu siat, sciu chi seu in su pianeta Sardegna, chi mi nant Barone Rossi, chi oi est giòbia e chi nc'est una boxi eletronica chi

Ah, nà Bonaria, it'est sutzèdiu in custas sete dies chi sia abarrau cungelau?
Nudda. Cosa s'est mòvia foras de innoi? Nudda.
Nudda.
Nudda.
Oi oi oi oi, Bonaria, e tocat chi m'agiudis a cumprendi, ma poita sia abarrau s'ùnicu òmini biu in Sardegna? It'est sutzèdiu? Ah, possibili chi nisciunus apat nau nudda? chi nisciunus apat scritu duas arrigas, chi nisciunus si siat postu a tzerriai agitòriu. Forsis est inguni sa chistioni. Ingunis?
Ingunis aundi? In s'arrexonamentu chi fiast faendi, forsis nc'est stetia pagu informatzioni, forsis nci nd'est stetia tropu, forsis no est stetia fata beni. E duncas, e duncas, tui mi ses narendi, Bonaria, e duncas, ah! Ahi, agitu, e custu chini est? Chini?
Cust'omini, cust'omini presentau a Harry Canavarti. Unu studiosu de is seculus passaus. Bachisio Bandinu, dd'ap agatau in sa retza. Si nois apompiamus comente it unu giornale chimbant'annos fachet e comente est unu giornale oje, birimus subitu chi non b'at diferentzia. Coment'it in su millenovicentosetanta, pro narrer, est oje. Su modu de narrer sas novas est uguale, cronaca niedda, unu pacu 'e politica, ma comente in chimbant'annos non si cambiat su modellu, si oje chin internet semus a s'informatzione dereta dereta, in su matessi istante, in su matessi tempus, duncas potemus narrer chi su giornale est un'istrumentu betzu, ma non betzu ca est s'iscritura, ma betzu su modu de l'iscriere. Invece bisonzat chi su giornale siat oje e s'informatzione apet unu preju e unu pretziu de informatzione e de formatzione, cioè devet isvilupare un'educatzione democràtica. Jeo m'ammento chi cand'ippo diretore si naraiat ma oje su giornale est unu pacu lentu, cioè fiacco si diceva.

Nanne, sa veritate, pro cantu est possibile, sa veritate chene intrare in parte de unu e in parte de atere modu ch'apet una funtzione de educare, de formare un'opinione pubblica chi est libera dae visiones de una parte o de s'atera ma chi sa mira est de informare. E gi chistionat pagu cust'omini a arriga a una parti chi si zerriat Bachisio Bandinu, però una cosa dda narat, una cosa dda narat, at nau chi funt passaus cincuant'annus de su millinoixentusetanta, duncas bolit nai chi candu fiat chistionendi issu fiat passau su duamilla, fiat su duamilla e binti, una cosa diaici, e duncas sa Sardegna fintzas a su duamilla e binti ci fiat. Mi mi una scritta in su muru Custa Bonaria est acanta de bessiri una musica de sa retza L'armeria dei briganti L'amico bugiardo bugiardo.

Ho realizzato che non mentiva mai Il mio amico era sincero, un poeta, un genio Non diceva frottole ma solo verità Duncas est tostau, est tostau a circai de cumprendi aundi seu, it'annu est ma a su mancu a su mancu de custa arretza stampada de custa cosa chi in antigòriu si tzerriàt internet, sa mùsica chi arribat est bella, custa cosa de s'amigu faulànciu mi praxit meda meda meda, ma m'est girendi sa conca deu no cumprendu ancoras beni ita siat sutzèdiu, duncas oi Bonaria m'est ponendi a pentzai cosas de novas, de genti chi contat su mundu, de genti chi contat fàulas e beridadi e chi siat custa, chi siat custu su nuu mannu de su sciacu chi nd'at ghetau a terra a su pianeta Sardegna. Dunque, signor Carter, il Chronicle porta in prima pagina un articolo sulla signora Silverstone di Brooklyn che è scomparsa. Chissà.

Custus fiant barabbas siguru e fiant chistionendi una spètzia de sardu de arruga, de sardu burdu. Deu ddu cumprendemu ma no fiat sardu schetu custu. E chi no apu cumprendiu mali custus fiant giornalistas. Duncas giornalistas podint essi genti mala mala puru. Custu est faimiddu biri Faimiddu biri chi c'est iscritu innoi Citizen Kane, Quarto Potere, ah est sa storia de unu giornalista chi po bendi novas no castiat a faci a nisciunus e at fatu su giornalista poita a pitichetu at biu cosa legia, at biviu cosa legia, duncas fortzis custus giornalistas ant fatu custu traballu disisperau poita fiant Disisperaus in sa vira insoru e portanta su mali in Sardegna. Ci seu cumprendendi prus nudda. Mimimimimimimimì torrendi cuss'omini presentau a riga a una parti, deu ddu timmu. Ecco, custu cherjo narrer chi su giornale invece devet contipizare o, appuntu, unu giornalismu de inchiesta o unu giornalismu de notizias non nieddas ma de notizias bonas, bonas cherjo narrer chi servin a sa comunitate, a sa societate. pro cumprender comente est su mundu, contra cussas notìtzias falsas chi current in donzi locu, quindi un'interventu de de caritate, documentàriu, non de parte e non torrande semper a sas disgrassas, Ddu bisi, ddu bisi, Bonaria, aundi sesi Bonaria, ddu bisi chi custus chistionant de disgràtzias, mi seu fendi cust'idea, mi seu fendi deu, chi custa genti chistionat de disgràtzias funt una spètzia de de sacerdotus de disgràtzia e depit essi custu, deu nci bessu, cust'omini m'at treulau, cust'omini a riga a una parti, custu Bachisio Bandinu m'at treulau, deu tengu bisongiu de aria, mancai aria Aria lègia, poita in foras de innoi est totu cosa fumiara, totu cosa bombardara, ma deu nci bessu su pròpiu nc'est su mari, bandu in custu logu chi nc'est in foras chi su GPS narat chi est Su Siccu. Ah! Ecu, seu innoi. Seu bessiu. E imoi chi seu bessiu Depu cumprendi ita nc'est innoi a giru, si agatu calincuna cosa deu, deu, Bonaria m'at nau chi deu seu a solu innoi, ma ddu depu biri cun is ogus mius e cumentzu oi, mi seu fendi unu girixeddu e sa borta benirola mi ddu fatzu prus manna, a pagu a pagu e a pagu a pagu mi biu totu sa Sardegna, mi, ita nc'est ingunis, fammi acostai, Bar Mediterraneo nc'est scritu

Unu sciopinu? Un'ossu arresigau? No, no, nudda, nudda, gràtzias. E e duncas tui ses sempri innoi. E ita fais?
Sa guàrdia. A is arruinas? A is arrexonamentus! Ndi funt abarraus pagus. Ma de chini est sa.
E nd'as a bolli sciri de cosas. Imoi imoi sa duenna de Bachisio Bandinu fiat chistionendi de giornalistas, de novas. Ma it'est sutzedendi? E beh, senti.
Ita, un'arrexonamentu!
Aia nci torri, chi ti calat guta 'e custu! Po mori de internet podis fueddai cun totus, puru cun sa genti de grandu importu e custu est bonu. Ma cun internet contat prus cantu genti ti bidi de cantu genti ti creit.

Ologramas funt, acostadì. No no no no no ddas timu. E luxi funt ologramas. Acostadì ca intendis mellus. A fueddus malus. Ta bregungia. Ma de ita fiant chistionendi? De Pamela Prati. Pamela Prati fiat sarda. Eja, però no apu cumprendiu de ita. Trash.
Ah?
Trash.
Sardu antigu, creu.

Poita su giornali s'est postu a chistionai a solu, s'est moviu, s'est atacau a sa machina e at chistionau a solu de custa cosa, però no apu cumprendiu de ita sardu fiant chistionendi, depit essi unu de cussus sardus de is montis, segundu mei, e custa depit essi una bruscia de is seculus antigus de sa Sardegna prus autentica. Deo candu apu comintzadu custa custa professione fit un'ateru mundu Fit pròpiu un'àteru mundu, un'àteru modu de pensare su giornalismu. L'apo bìvidu bindigh'annos innanti. Su tribàlliu de su giornalista est cambiadu meda. Deo nd'apo bidu, nd'apo bidu de donzi cosa e no est chi sia gai 'etzu, mancari sa zente creit chi deo sie betzu, eh! Po nos cumprende deo apo fatu s'iscola de giornalismu e cando l'apo fata internet fit giai presente, Facebook fit comintzende, fit unu pipieddu, fit ma minore minore e cando apo comintzadu apo apo 'idu sos cambiamentos mannos, non fit ancora naschidu guasi Facebook, fit pagu paghissimu connotu Sa zente oe in Facebook creet de agatare sa veridade, e ma s'agatat de totu, comente in sa vida de donzi die. Agatamos cosas bonas, cosas malas, ma sa zente su problema est chi si che buffat donzi faula puru, ca Creet chi totu su chi passat in internet e in Facebook est beru, ma non tenimus contu de una cosa, chi in su mundu una nova faghet su ziru in ziru 'e pagu tempus, ca como cun internet fintzas una nova mala o una nova farsa Duncas cust'omine chistionende de custu Facebook chi est unu fueddu sardu chi no apo mai intendiu e torrare a custa cosa de internet e de is novas chi girant a lestru a lestru a lestru deo no apo ancora cumprendiu de ita ant essi chistionende custu signori chi est fueddende immoi Giovanni Runchina si tzerriat. Aundi fiat, apu cumprendu chi fiat giornalista, ma no apu cumprendiu comenti sa genti faiat a crei a is fàulas. Custos contos, custas de sas fàulas est una cosa etza cantu su mundu. E sas curpas de sos giornalistas bi sun sempre istadas e bi sun oe puru e sun mannas e semus unu pagu ammandronados ca agatare una nova a la chircare la cumprende e la iscrie bene o la presentare 'ene est triballiu chi costat tempus e su triballiu medas bortas pesat puru e como pensamus chi su giornalista cussu 'onu siet cussu chi arrivat primu 'e sos àteros, ma no est sempre gai, tocat de arrivare bene a una nova, tocat de la cumprender primu e pro la cumprender bi cheret tempus e e sa manera puru de fagher informatzione medas bortas est betza, deo penso a a sos giornales cussos de pabiru, ma fintzas cussos in internet sas novas chi damos, si unu aberit unu giornale intendet sas novas in radiu, in su radiogiornale o pro mode 'e narrer biet carchi cosa in internet parimus in gherra, semus sempre in gherra Prenos de novas malas o de brigas, pensamos a sa polìtica. Sas pàginas de polìtica o sos artìculos de polìtica interessant forsis carchi 'orta a sos polìticos ebbia, e custu est unu problema, o cussos comente namus oe a sos addetti ai lavori, b'at pagu interessiu e Sas novas malas semus prenos, ma su mundu no est solu novas malas. E unu amigu meu tedescu una 'orta m'at nadu, ridinde, ma non meda, e ca sos tedescos cun sos italianos no est chi andene meda de accordu, m'at nadu, in Italia tutto è emergenza. Fintzas s'informatzione. De is fueddus chi est narendi cust'omini de luxi. Giovanni Runchina. Chi est bessiu in sa boira mi parit de cumprendi chi custa informatzioni fortzis est una spetzie bomba chi est scopiada, no? Est comenti unu contu chi m'arregordu chi. mi faghiat a jaja mia piticheddu chi mi naràt chi a fortza e a fortza de de nai is cosas a cantai is disgràtzias benidoras is disgràtzias ti sutzedint e fortzis est custa cosa chi est narendi cust'umbra chi m'est cumparia ainnantis E fortzis cussus giornalis a fortza de nai chi ci fiant turmentos in su mundu, fortzis dd'ant spaccau issos etotu su mundu, bai circa ita 'stant narendi de ita ant fueddendi.
E pensamos sempre a custas novas chi semus prenos, prenos de cosas in conca, medas bortas non bi cumprendimus nudda, est unu minestrone de cosas, E pensamus chi sa nova te fat curre, ma si su giornalista cheret ponner fatu a sas novas est comente chi una tostoina cherza ponner fatu a unu lèpere, est sa matessi cosa, no est cantos lestros semus su problema a dare una nova, ma comente la damos, cantu cumprendimus de custu mundu sempre pius cumplicadu e sa zente Fortzis no lezet, no iscurtat, no pompiat sos telegiornales, sa, no no iscurtat sa ràdio, no lezet sos giornales, ca fortzis li damos novas chi no lis interessat pius. A mei mi paret de cumentzai a cumprendi una cosa, chi femu bonu a ci intrai in su ciorbeddu de cust'òmini bìviu bai circa cantu sèculos ainnantis de oi. De m'ant domandai custu. Immoi chi seu solu innoi. No tengu nisciunus de ti donai novas, tengu sceti de provai a contai ita tengu totu a giru, innoi est sutzediu unu sciacu mannu, innoi est sutzedida una catastrofi, po chini dda depu contai, mancai de innoi a milli annus calincunu agatat is fueddus mius, intzandus seu narendi Seo fendi sa storia o seo donendi novas? Po chini seo chistionendi? Cumenti mi depo arregulai? Cumenti depo arregolli is cosas chi biu totu a giru a mei e comenti ddas depu scriri e contai? Est unu problema mannu custu de de sa professione, de comenti si faghint sos sos giornalis e de comenti si sunu sos giornalistas a tempos de oe. Oe Unu devet ischire comente donare una nova in sa manera pius pius differente possibile, ma b'at unu problema puru intro sa professione nostra, ca po fagher su giornalista bi cheret tempus, bi cheret passione e tocat de agatare calincunu chi ti paghet puru e non sempre sos giornalistas sun pagados su tantu giustu e tenimus cussos chi sun pagados pagu pius de duas sisinas E custu est unu grande problema. Tenimus cussos chi zogant a fagher sos giornalistas e non lu sun, b'at puru chi est giornalista ma no est chi lu faghet tantu 'ene e tenimus puru giornalistas famados chi creen chi fagher su giornalista siet unu pagu comente fagher su show man, fagher intre una trasmissione unu pagu de intrattenimentu. Ma su problema Su problema no est chi si sos giornalistas isbàllian o faghen unu tribàlliu male fatu pro modu 'e narrer chi devimus cantzellare s'òrdine 'e sos giornalistas. Si unu dutore isbàlliat e no ti curat bene T'at curadu comente unu cane. Ite faghimus? Cantzellamos s'ordine 'e sos duttores? No creo chi siat una solutzione. Custa ùrtima parte dd'apu cumprèndia pagu, ma fortzis cussu chi at cumentzau a nai mi est ponendi cosas in conca. Duncas Custus depiant contai su mundu, depiant donai novas a su mundu. Su mundu si moviat cun is novas de is giornalistas. Poi ant incumentzau a ddus pagai pagu. Chini? Chini est chi pagat is giornalistas? Chini est chi no ddus pagat? Intzandus issus ant incumentzau a contai su mundu prus mali, a contai fàulas. Su mundu s'est fatu comente una spètzia de feria e nc'est afungau suta is peis suus etotu. At essi diaici. Bonaria, agiuda a mi. Pi, pi, pi. Bonaria?
Si, signori. Pi, pi, pi. Hi, bona, ita est custu sonu? Su tempus chi spaciat, est ora de torrai in su cungeladori. Po un'atra cira. Po un'atra cida.
E chini dd'at posta custa regula? Ita mi circas a mei? Deu no esistu, seu un'algoritimu. Fatzu cussu chi arresurtat de is nùmerus. E duncas mi depu torrai a dormiri fintzas a giòbia chi benit? Fintzas a lunis. Deu ti ndi scidu e ti torru a dormiri dònnia lunis. Deu durimmu, durimmu, bonai, cussu tumbinu de leau una cungelara. Si ca mi chistionai, o Bonaria. Tztztzz.

Custu Bachisio Bandinu chini stocara est chi nd'ar'essi duas giòbias chi fiat biu. Po cancetu, abarra·ddoi, abarra·ddoi, Bonari, abarra.
Deo apo fatu una chirca supra sos zòvanos e internet intervistande semiza istudentes de sas iscolas mèdias superiores de Casteddu, de Tàtari, de Nùgoro, de Oristano, de Olbia, de Bitti e de Durgali. E resurtat chi sos pitzinnos sos zovanos non leghen su giornale e tando comente si devet contipitzare unu giornale fintzas online, in modu chi siat chi lis benzat apitittu a sos pitzinnos de lu lèghere. E duncas est unu comente si dat oi una nova, ca oi su pitzinnu at una libertate, paret ca apit una libertate manna, ma imbetze su pitzinnu chin sa rete de sas bias est preioneri isse matessi de unu tipu de interesse e sos social, per esempiu, si forman comente tribù traditzionali, tribù arcaiche anticas chi in umbe unu bidet solu sa cosa sua s'acatat bene chin sos suos e semus tota una conca e non b'at nessuna dialetica nessuna diversitate nessunu arreionu chi costruit anzi si firman a cuntipizare a torrare a pessare su chi pessaian e non cambiat nudda e duncas tando s'iscummissa de su giornale est comente cumprennere comente comunican oe sos zovanos ite cheren e non solu acuntentanno a issos, ma isfidannolos puru a nàrrere, Bois non bos interessates a custu arrejonu, ma custu arrejonu est interessante meta e de importu mannu, e bos nde devites interessare solu chi che bisonzat chi eo, s'emitente, iscat impostare bene sa nova linguisticamente, di modu chi comunichet bene chin custos pitzinnos. Bo b'at andadu? E in cale annu at fueddadu? E ite annu est immoi? E poita su pianeta Sardegna s'est forriau a desertu? Gesù, mamma mia, ita frius, ita frius!
Apu atacau su cungeladori? E immoi, immoi depu sparessi. Arripiti is cosas chi ti nau a s'origa.
Is duas giòbias est unu programma chi bessit dònnia lunis in is undas de Arràdiu Unu. Ita bolit nai?
Citi, ascurta e arripiti. Fueddat Elio Turno Arthemalle. Su tènnicu est Gigi Ceo e sa regista ddi nanta Serena Schiffini. Ma poita ddu depu arrepiti? Oia chi mi so cancarende, agitòriu. Est su frius dormi immoi toca, chi torraus intendi lunis.
Giovia.
Lunis apu nau, lunis, cumprendiu? Eh. Cumprendiu?